ndị ụka ka m gwa unu eziokwu ihe unu na-eme amaka omenala biko hapụnụ ndị ụka ka ha zuo ike ihe m nọ bụ egbe bere ee, ugo berụ nke sị ibe ya ebena ya nwụọ ọ ihe m nọ ọ mụnwa bụ Elephant na-ekwu okwu a ka m gwa unu eziokwu omenala emego arụ n'ụwa omenala mere ezigbote mpụ ọ ụka bụ na a na-efiche some of the atrocities ndị omenala commit ofu omenala bụ na mmadụ nwee ejima e gbuo ofu ejima hapụ ofu ọ dịrọ mma omenala bụ na mmadụ nwụọ e were mmadụ wee nie mmadụ unu asị na ọ dị mma tụnekwenụ ihe ọfụma ka m gwazi unu eziokwu omenala mere mpụ n'ọtụtụ ihe e nwekwara omenala dị mma nwee nke dị njọ nke dị njọ bụ ihe m na-agwa unu ndị ụka ka m gwa unu eziokwu ndị omenala mere arụ ọ na-abụ nwaanyị di ya nwụọ a suspect na ọ bụ onye nwaanyị bụ ihe gburu di ya e je saa ozu arụ a saa ozu di ya arụ e were mmiri nye nwaanyị ka ọ ṅụọ negodi barbaric reasoning negodi barbaric thinking negodi myopic reasoning of a black man mmadụ nwụọ ị suspect na ya bụ ihe gburu ya kama ị ga-eje autopsy test though na autopsy adịbekwe mgbe ahụ i jeje saa ozu arụ para ozu mmiri mmiri ozu nye nwaanyị ya ṅụọ ọ ṅụchazie ya nwụọ a sị ehe na ya bụ ihe gburu ya gwagodi m onye ṅụrụ mmiri ozu ya ma ji wee nwụọ para bụ ụta afịa e nwere some of the things ndị ụka ndị omenala na-eme bụ para ọ para ka e ji eyinye unu egwu bịanụ ndị omenala nso ndị ụka atụna ndị omenala ụjọ ndị omenala abụrọ ekwensu onye mara ihe a na-arụ

Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Ụka ka mfe karịa iji omenanị jeje mee ihe. Ụka ama ana gị one naira. Ezigbo ụka ama ana gị ten kobo ọ ị bịa kpechaa ekpere Chineke agọzie gị ị chọzie ị bịa mee Thanksgiving ị chọhọ ị nọrọ onwe gị. But ị bịa dibịa taksịa gị naa gị efi ụfọdụ na-eji a na-akwụ ụgwọ ụfọdụ ị bịa unu akpaa ihe a ga-emere gị

dibịa chọọ ime ihe o jee n'ime ọfịa ezigbo dibịa kara aka na-eje n'ime ọfịa mee ihe o mechakwa ọ pụta mana kịta anụnwa ndị dibịa na-ebizi na flat biri na ezigbote flat ma mma three bedroom flat o bute ọkọ maa ya ezigbote tiles bute conduit wiring mee ya ezigbote fence tinye ezigbote bullmastiff ịgbọ na gate ọkwa dibịa ka m gwa gị eziokwu ihe anwa bụ onye aghọgbuo ka e rie unu apatronizezina ndị a ị chọọ ime ihe gaa na blessed sacrament sekpuru anị kpee ekpere chineke agbaghara gị njọ ma o mere gị ihe ị chọ if ị na-eje dibịa na-eri gị before dibịa mecha eji dibịa chọọ imere gị ihe o jee dịka o mechiche ọ sị gị ngwa nawa before ị na-eru be gị o rugo be gị mere gị ihe ọ chọ imere gị but kịta ndị dibịa kịta anụnwa bịa ị gwacha ya ka ọ bịa mere gị ihe ọ sị gị mere ya Opay dibịa kịta na-emezi Opay dibịa kịta na-ejezi na-ejezi club ọkwa jee club na-agba ọmọsị igwe obe ọmọsị igwe obe anyị na-afụcha ha